ndị be anyị kwenu o, Yeah, kwenu o, yeah, kwezuonu o.
yo.
anyị abịakwa ọzọ tata Oge akụkọ ifo elugo n'ama akụkọ ifo ama akụkọ ifo o wee bụ na tata na ebutelu m unu ofu akụkọ a na-akpọ akụkọ maka nwaanyị Malefi akụkọ maka nwaanyị Malefi chakpi Yo, O wee bụrụ na o nwere otu obodo, o nwere nwaanyị nọ na ya. Afa nwaanyị a bụ Malefi. Nwaanyị a wee bụrụ na o nwere nwa o nwere. Nwa ya wee na-aya ọya. Ọya a tata ọ dịka ọ na-aka mma, ọ dịka ọ na-aka njọ. Echegide nwa a ka ọ dịrị, ọ dịrọ. Echegide ya ka ọ nwụrụ, ọ nwụrọ. Amarọzi ebe a kwụ akwụ. Ike wee gwụ nwaanyị na-enete nwa ya. o wee luo ofu ụbọsị o wee kpọrọ ya bụ nwa wee tinye n'i- n'ime ụkpa afịfịa ị mago nkata e ji ekpo afịfịa wee were ya wee tinye ya na ya wee kpo- kpokwasị ya afịfịa ike agwụgo ya wee bulu ya bụ nwa na ụkpa afịfịa a wee pụba wee jebe na abọọma o nwere ebe ha na-akpọ abọọma wee bụrụ na o nwere ogwugwu ma ọ bụ onunu dị na ya bụ abọọma ebe a na-awụfu afịfịa o wee jee ebe a wee mee gịnị ghagbuo nwa anụ ma n'ime ya bụ ogwugwu wee naba ọ bụrụ na o nwere nnụnụ nnụnụ abọọma n- o nwere ndulu abọọma nọ n'okilikili ahụ na mpaghara abọọma ahụ wee fụ ihe meenụ wee fetuo wee gụnili ya bụ nwa n'ime ogwugwu ahụ fegolu na ofu osisi ube dị n'akụkụ ebe ahụ osisi ube a akpọnwụsigo ọ kwa ị ma n'oge winta ma ọ bụrụ ndị ọcha afịfịa abụba osisi niile anwụsịsịa ghatusie ọ dịka osisi ahụ ama adịrọzi otu a ka ube ahụ dị abụba ya agbụchasịgo ghafusie amarọ m ube a ma ọ ya adị ma ọ ya anwụ otu o si wee dị ya bụ nnụnụ wee bulu nwa a wee bugobe n'enu ube a wee sị ya gịnị ube a dịlụ ya dịlụ ube a nwụlụ ya nwụlụ ọ lụsigokwa ọlụ nke ya o wee pụba ya bụ nwa wee dọ na ebe a wee nọọ ihe dịka izu asaa a nọkatazịa ube enu maghaba maghaba na-apụbekwa n'abụba ka ọ na-amagha nwa a na-adị ka ọ na-amagha nwa a na-enweta onwe ya wee megide wee dịrị nwa a wee mee gịnị wee lituo na ya bụ ube wee chọba nne ya ọ bụrụ na mgbọsị ahụ bụ mgbọsị ahịa ha ahịa ha bụ nnukwu ahịa ọ na-aga n'ụzọ ahịa ị magonu ebe nnukwu ahịa dị ọ na-ekwo ndị na-eje eje na-eje ndị na-ana ana na-ana ọ chee iru na ndị a na-eje eje ọ sị ha na ha fụrụ nne ya o nwere ike ndị ahụ asị ya gbagobe gbagobe na ọ nọ na mgbago ma ọ bụ ha asị ya gbadaba gbadaba n'ọ- na a fụlụ onye dị ka ya ọ gachakwa ọ ma afụ ọ jụkwa ndị na ndị chere ilu n'ebe nke ọzọ ọ jụkwa ha unu afụlụ nne ya na afa nne ya bụ Ma- malefi nwaanyị malefi

dịlụ nje njele ka nje ube nwụrụ mụ nwụrụ nje njele ka nje nwaanyị malefi nne m njele ka nje ọ gụsịkwa ya bụ egwu ndị a sị gbagobe gbagobe na ịfụ onye dị ka nne ya na mgbago ọ gbagobe ọ pụkwa ebe ahụ ọ gụbakwa

ube njele ka nje sị ube dịlị m dịlị nje njele ka nje ube nwụrụ m nwụrụ nje njele ka nje nwaanyị malefi nne m njele ka nje ọ gụsịzịa nke a wee bụrụ na nwaanyị malefi nọ ebe a ọ nụkwa "Mm, mm, ọ bụrụ nwa m bụ ife a obi wee bụrụ ya sọ aṅụrị wee gbakwuru ya bụ nwa makụọ ya kenee ya obi na-atọ ya ei na nwa ya na ọ dịlụ wee sị ya ka anyị naba n'ụlọ ị mago ka e si eme ha naluo ụnọ ka ị kọọlụ m ka o si gaa ife melụnụ nwa anụ jụ na ọ ya eso ya na iwe na-ewe ya ọ yọba ya wee yọgide ya wee yọtuo ya nwa wee soli ya wee naba mana ife ọ na-ya eme dị ya n'obi o wee bụrụ na nwa a nwere ilolo ọ na-elo n'obi ya na ebe ọ bụ na nne ya koropụrụ obi tụfuo ya ka onye nwugoro anwụ na ya nwere eme ya ihe nke ya nwaanyị kwado ọrụ ma ọ bụ gaba afịa nwa eje wepụta ob- obejiri wee na-esu ya o welu nnu na-esu ya o sosikwa tupu nwaanyị abata debekwa ya mbọsị ọzọ nwaanyị pụbakwara ije afịa ma ọ bụ ije ọrụ ọ mịpụtakwa ya o sobekwa ya bụ mma o sogide ya ọ na-egbukezi ka ugegbe oge a kara aka wee luo o luzie mbọsị ọ ya emejupụta ihe ọ na-akwado o wee mịlị ya bụ obeji wee mee gịnị wee mabepụ nne ya onu otu a ka nke nwaanyị Malefi si wee gaa otu a ka nwa a si wee kwụ nne ya ụgwọ maka ihe o mere ya o wee bụrụ na ọtụtụ ihe mmụta dị n'akụkọ a dị nke ị nwere ike ịmalụgo n'obi gị mana ofu ihe anyị nwere ike iwepụ na ya bụ akụkọ bụ mmadụ ekoropụna obi wee luo n'isi njedebe ma ọ bụ maka onye ahụ na-aya ka ọ bụ maka ihe ọzọ gbasara ụwa na ndụ ekoropụna obi wee luo na asị na nke a bụ isi njedebe ya maka na amarọ onye ga-adị na onye ga-anwụ otu a ka o si dị na amarọ ife ga-aga ọfụma na ife ama nga ọ ị ga-emegide ife niile ị kwesịrị ime imekpọzịa asị na ọgwụgwụ isogide ya bụ ife wee luo n'isi njedebe asị na ebe a na-agasịzịa na o nwerọzi ebe ọzọ na-aga ị ma na nke a agago ofu ihe anyị nwere ike iwere na ya bụ akụkọ wee sị daalụnụ maka isonyere anyị n'ụbọchị nke taata n'emume akụkọ ifo anyị na-eme daalụ maka ịbịa n'ama akụkọ ifo anyị a gee ya bụ akụkọ ifo sikwa otu anyị si wee nụkwa akụkọ a kọkwaalụ ya ndị ọzọ ka anyị wee na-akwalite omenala na asụsụ igbo anyị igbo ga-adị o nke onye chiri ya zelu anaa m ka ọ dị